Hi, welcome. It's an F YouTube channel here. Kupeza mchito ndi chinthu chokoma kwambiri kwa munthu wina aliyense makamaka uyo amene wakhala nthawi yayitali akuyisakasaka ndipo ali ndi anthu amene amadalira iyeyo monga makolo ake ana komanso mkazi pamene munthu wapeza mchito ndiye kuti amakhala ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kuti zinthu zake zisintha ndipo amene amamudalirawa ayamba nawo kukondwa komatu zimenezi sizili motere kwa mkulu wina wochokera mu mzinda wa lilongwe mkulu ameneyu amene dzina lake sitilitchula anapeza ntchito yophika kwa mmwenye wina jayesh kumar dalwadi amene anali wothandizira ntchito za mkulu wa kampani ya shayona cement corporation ku kanengo mkuluyu analibe malingaliro ena aliwonse akuti chimwemwe chake chakuti wapeza ntchito yapamwamba chitha posachedwapa ndi kuyamba kukhala moyo wa mavuto atakhala kwa nthawi yayitali asanapeze ntchito mkuluyu amene amakhala kwa mtsiliza mu mzindawo anali akukanika kusamalira ana ake atatu koma mu mwezi wa january mchaka cha 2023 iyeyu anapeza ntchito ngati wophika ku nyumba ya bwanayo imene ili kumalo amene kuli ma office a kampani ya shayonayi ku kanengo atangogwira ntchito kwa mwezi umodzi mwezi wotsatira wake umene ndi wa february zinthu zinayamba kusintha ndipo akuti abwana ake aja anayamba kumamuwuza kuti aziwasisita bondo lawo. Sabata yachiwiri yake, mkuluyu anauzidwa ndi bwana wake aja kuti azimusisita thupi lonse. Koma patatha nthawi, mchitidwe uja unafumbira ndipo bwanayo anayamba kumuuza kuti azimusisita maliseche ake tsopano. Mkuluyu amene ndi munthu wam'muna amauzidwa kumasisita maliseche a mamuna mnzake Anakana izi popeza kwa iyeyu akuti amaziona kuti si zinthu zabwino. Apa ndi pamene bwana uja yemwe ndi wachimwenyeyu anayamba kumamuopseza n'kunena kuti ngati sachita zimene iyeyu akufunazi ndiye kuti amuchotsa ntchito yake. Izizi akuti zinayamba kumuchititsa mantha mkuluyu akaganizira mavuto amene ali kwawo. polingalira kuti ngati angachotsedwe ntchitoyo ana ake aja atawasamalire ndi ndani powapatsa chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wa tsiku ndi tsiku kamba ka mantha akewa bamboyu anavomera zimene bwana uja amafuna ndipo tsiku loyamba la ntchito yosisitana malisecheyo akuti anamupeza ali maliseche kale pa bedi lake apo bwanayo anamuuza mkuluyu kunena kuti ayambe kumuseweresa maliseche ake aja mpakana afike posangalasidwa atamaliza kumusangalasa bwana wakeyo akuti mkuluyu sizinamusangalase ndipo amaona kuti akuchita zinthu zoyipa kwambiri pofuna kuonesa kunyasidwa mkuluyu anauza mmwenyeyo kunena kuti kameneka kakhale koyamba ndi kotsiriza komatu bwana uja sanayimve ndipo anamuopseza kuti akakana kupitirira kuchita zimenezi anamuchita pa tsikulo amuchosa ntchito chizolowezichi chinakhala chikuchitika kwa chaka tsopano kufikira mu chaka chino cha 2024 ndipo kangapo mwenyeyu anali akumuuza wantchitoyo nkunena kuti adzimuyamwa maliseche yakewa kufikira kuti wasangalatsidwa komatu chodabwitsa mchakuti bwanayo sanamuuzepo kuti achite naye zamathanyula zomuseweretsazi ndi kumuyamwa kumalisechezi akuti zimachitika masiku onse apasabata kupatula tsiku limodzi lomwe ndi la mulungu limene iyeyo a- amakhala ali patchuti pa ntchito yake yophikayo izizi akuti zimachitika mmamawa ndi masana ndipo kenako bwanayo amabweretsa mtsikana amene amagwira ntchito ku ofesi kwake ndi kuchita naye zachiwerewere kuchipinda kwake atatopa ndi mchitirewu mkuluyu ah, anayesesa kufotokozera ena ogwira ntchito nawo ndi anzake kuti amuthandize mchimene angachite koma mwa onsewa palibe amene amamukhulupirira kotero mu mwezi wa machi mchaka chino ah, anaganiza kuthana nalo vutoli yekha kamba kakuti mkuluyu analibe smartphone iyeyu anabwereka foni ya mtunduyu kwa mnzake ndipo anayigwiritsa ntchito pojambula kanema wa zimene zimachitikazo kanemayu amene ali ndi mphindi zokwana 17 akuyamba pamene akuonesa mwenyeyu ali maliseche mpakama kapena kuti pabedi pake ndipo kenako wantchitoyu akuoneka akusisita bwanayu kumsana kenako mwenyeyu akumadzatembenuka pamene pakumadzaoneka mkuluyu akuseweresa ndi kusisita maliseche amwenyeyo akamaliza kuseweresako mkuluyu akuyamwa maliseche a bwana wake mpaka pofika bwanayo posangalasidwa kudzera mukanemayo awiriwa nkhope zawo zonse zikuoneka bwinobwino mozindikirika atajambula kanemayo mkuluyu anapeza mphamvu zopita nayo nkhaniyi kwa akuluakulu a kampani ya shayona ku likulu lake ku area 4 mu mzinda womwewu wa lilongwe atafika kumeneko akuti ah, anakumana ndi mkulu wina woyang'anira zakagwiridwe ka ntchito uja mchingerezi amatchedwa kuti head of administration amene ndi a spencer mbaka amene anamuwuza kuti nkhani yakeyi apite nayo kwa operations manager amene ndi a prajesh padmanabhan amene atawalongosolera ndi kuwa wonesa zakanema uja anamulonjeza kuti amuthandiza ndipo tsiku losatira a Prajesh anayimbira mkuluyu foni kuti akumane naye pa Gateway Mall mu mzinda wa Lilongwe ndipo atafika kumeneko anamuwuza kuti alowe mu galimoto mmene munalinso bwana wake uja atakhala mgalimotomo anamupasa jumbo imene munali ndalama ndipo anamuwuza kuti adziwerenge atadziwerenga ndalamazi akuti zinali zokwana 20 million kwacha ndipo anamuwuza kuti atenge ndalamazo ndi zake koma nkhani inachitika ija atseke pakamwa ndi kusauza munthu wina aliyense kenako anamuwuza kuti asayine mapepala ena amene mbali ina anawapinda kuti mkuluyu asaone zimene zinalembedwazo atafunsidwa kuti zimene akusayinazo ndi zotani mabwana aja anamuwuza kuti uwu ndi umboni wokaonesa kuntchito kuti iyeyo walandira ndalama zija patadutsa masiku ochepa chabe chichitikireni zimenezi mkuluyu anayimbiridwa foni yachilendo kuchokera kwa mzimayi wina amene anamuwuza kuti akufuna kumuthandiza kuti apeze chilungamo iyeyo akuti anakumana ndi mzimayiyu amene dzina lake ndi madalo jumbe ndipo tsikulo anali ndi mkulu wina wotchedwa charles phiri komanso loya innocent tepeka pamkumano umenewu akuti anagwirizana ndi kumutsimikizira mkuluyu wolakwiridwayo kunena kuti ayisata nkhani yake ndipo iwowo akufuna kuti iyeyo apasidwe chipepeso chenicheni kuchokera ku kampani ya shayona apa akuti loyayo sankadziwa kuti mkuluja anali atapasidwa kale ndalama yokwana 20 million kwacha kuchoka ku kampani ija atamaliza kukumana kuja nkukhala payekha mkuluja akuti anangoyamba kumva mwayekha kuti makosana atatu aja analibe zolinga zabwino ndipo amafuna kungomugwiritsa ntchito kotero iyeyu akamuyimbira foni samawayankha izitu nkuti atasayina kale mapepala ena amene amati loya uja tepeka amuthandiza ndipo akuyenera kupepesedwa ndi ndalama zokwana 100 million kwacha apatu loya tepeka sanadziwe kuti mkuluja wasintha maganizo ake koma nkuti mu nthawiyi loyayo atayankhulana ndi loya wa ku shayona amene anali atagwirizana kale kuti mkuluyu apepesedwa ndi ndalama zingati kafukufuku akuonesa kuti ndalama zimene tepeka ndi loya wa kampani ya shayona uja anagwirizana kuti amupatsa mkulu uja ngati chipepeso ndi ndalama zokwana 50 million kwacha loya tepeka akuti atalandira ndalamayo anatuma a charles phiri ndi a madalo jumbe kuti amusake mkuluja kuti amupatse koma samamupeza kenako akuti anauzidwa ndi anthu ena kuti atalandira 20 million kwacha anapangisa passport ndipo anali atapita mdziko la south africa kukasaka maganyu komatu mkuluja atafunsidwa za izi anakana ponena kuti palibe amene amamusakasaka iyeyo akuti nkhanizi ndi zabodza kuti anapita ku dziko la south africa koma choona chake mchakuti pamene makosanawa amamuyimbira foni yake iyeyo samawayankha popeza sankafuna kupanganso umodzi pa nkhaniyo popeza iyeyo amawakayikira anthuwa kunena kuti anali ndi zolinga zolakwika china nchakuti mkuluyu anaona kuti loya uja ankangomunamiza kuti amuthandiza koma chonsecho anali asanamalize kusayinira mapepala ena amene anali ofunikira kwambiri kuti mlanduwu uyambe komanso analandiriranji ndalama ngati chipepeso popanda chilolezo kuchoka kwa iyeyo ngati mwini wolakwiridwayo A Madalo Jumbe ndi a Charles Phiri atafunsidwa za nkhaniyi anavomera kunena kuti anakhudzidwadi pa za nkhaniyi. A Phiri anafotokoza kuti anamutengera mkuluyu ku bungwe lina loteteza za ufulu wa anthu ndipo sakudziwa china chilichonse kupitirira pamenepa. A Phiri anati amene angalongosole zomveka bwino ndi Madalo Jumbe. Kumbali yake, Madalo Jumbe amene ndi womenyera ufulu wa anthu anati anamuthandiza mkuluyu kuti apeze chilungamo ndipo mkuluyu ndi loya uja Tepeka anasainirana mgwirizano wakuti alandire chipepeso ndipo kwinako sakudziwa kuti zinayenda bwanji. Posachedwapa, mkulu wolakwiridwa uja anayamba kuoneka ali limodzi ndi a Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED ndipo apa nkuti akuyankhula kuti sanalandire kalikonse ngati chipepeso kuchoka kwa amwenye aja ndipo loya uja sanamalizane kusayinirana mgwirizano wawo iye anatinso pakadali pano akufuna maloya ena atsopano kuti amuyimire pa nkhaniyi ndi cholinga chakuti apeze chilungamo tepeka atamva izi akuti anati poti mkuluyo wasankha kuyimiridwa ndi maloya ena ndalama ija ayibweza ku kampani ya shayona ndipo iwowa akakambirana ndi a alan chinula amene ndi loya wa kampaniyo kuti atani popita chitsogolo malingana ndi mpikisa zina kuchokera kwa anthu ena amene anali nawo pa mkumanowu umene bungwe la cdedi linachititsa pa nkhaniyi akuti loya uja analandira ndalama yokwana 50 million kwacha ku shayona ndipo anauza mkumanowu kunena kuti anapereka ndalama yokwana 6.5 million kwacha kwa a madalo jumbe ndipo a charles phiri anapatsidwa ndalama yokwana 7 million kwacha koma a jumbe atafunsidwa za nkhaniyi pakulandira kwawo kwa ndalamayi anakanitsitsa kwa mtu wa galu kuti iwowa sakudziwa china chilichonse ndipo amafunsa funso lakuti iwowa anagwira ntchito yotani kuti apatsidwe ndalama yonseyi pamene maloya ndi omenyera ufuluwa anali akugawana ndalama za nkhaninkhanizi za chipepeso chija kampani ya shayona inali ikuthandiza bwana wawo uja wochita zoyipa uja kuthawa mdziko muno ndi kubwerera kwawo ku india ndi cholinga chakuti mkuluyu asamangidwe a namiwa akuti bungwe lawo litapititsa kanema uja kwa operations manager wa kampaniyi iwowa analandiranso dandaulo lina kuchokera kwa mzimayi wina amene amagwira ntchito kumeneko kunena kuti amagwiriridwa ndi bwana yemweyo koma akuti mzimayiyo atakadandaula anauzidwa kuti iyeyu wachedwa kupititsa nkhaniyi kwa mabwana popeza wolakwayo anali atathawa kale mdziko muno malipoti akuonetsa kuti bwana wachiwerewere uja anathawa mdziko muno nkupita kwawo ku india pa 21 march mchaka cha 2024 patangotha tsiku limodzi atapereka ndalama zokwana 20 million kwacha kwa mkulu uja kwa mkulu uja